Muli bwanji nonse? Nabweranso. Ndine Agnes Banda, membala wa Progress Savings Group. Mu gulu lathu, mamembala onse amaikako nzeru kusunga ndalama mlungu uliwonse. Ngati tisunga ndalama mlungu uliwonse, chimakhala chopepuka. Ngati tili ndi ndalama, timasunga zambiri komanso ngakhale kandalama kang'ono chimakhala chokhutiritsa kwa ife chinthu chimodzi chothetsera mavuto ndi kukhala ndi ndalama zanu zanu osati ndalama zokongola kwa wina aliyense tsopano onani ndalama zathu zili kuchulukirachulukira mulungu uliwonse timayendesa misonkhano yathu mosamala kwambiri ndi molondola membala aliyense amaona kuti ndalama zomwe asungiza zimalembedwa mosamala kwambiri pa msonkhano uliwonse ndipo tingaone momwe ndalama zathu zili kuchulukirachulukira ndinodabwa kwambiri kuti nasunga ndalama zonse izi koma kusunga kwa ndalama kumakhala ngati kutuntha kwa mtima zimangochitika koma ndiye zomwe zitisunga kuti tikhale ndi umoyo ngakhale kuti nthawi zina sitimaona kuti tili kuchita izi ngati tili ndi mafunso timawafunsa koma sitimachoka kufikira atatipasa yankho yokhutirisa ndi kuti tamvesesa ndipo sitimayamba kusungiza ndalama zina kufikira titaona kuti kusunga kwa ndalama kwa mulungu watha kwamalizidwa onani momwe tichitira misonkhano yathu ya ma savings group
mamembala amabwera mwamsanga ndi kukhala m'malo omwe amakhalamo nthawi zonse akumpando amasegula msonkhano akumpando auza kalembera kuyitana mayina ndipo amauza osunga makiyi kusegula kabokosi

Ndalama zimasala mu kabokosi chifukwa zimafunika kugwiridwa chabe ndi owerenga ndalama. Akalembera amafunsa mamembala kukumbukira ndalama zinasalako pa ndalama za social fund. Owerenga ndalama amawerenga ndalama zili mkathumba ka social fund ndi kusimikiza kuti ni zokwanira. 65 kwacha.
65 kwacha mamembala amayitanidwa kulingana ndi manambala awo Number seven ndipo amalangiza nambala ya khadi yawo ndi kupereka ndalama za social fund kuli iwo owerenga ndalama pamodzi ndi ndalama za nkhongole zomwe ali nazo kuchokera mu msonkhano yapitayi ndipo umodzi ndi umodzi afunikira kukumbukira imodzi mwa malamulo ali mu mfundo za mgulu yawo. Akalembera asimikiza ndalama zomwe zalipiridwa. Ngati membala sanabweze nkhongole, mu mzere olemberamo za nkhongole mumakhala mosalembedwa kuti akalembera azikhala oziwa bwinobwino omwe sanabweze nkhongole. ndipo akalembera amafunsa ngati kuli membala alionse omwe afuna thandizo kuchokera ku ndalama za social fund. Aja omwe afuna thandizo amapempha gulu ndipo mamembala amanyamula kwanja ngati avomereza pa ndalama zomwe zingapasidwe kuli uja omwe apempha. Pambuyo pake membala atenga ndalama. owerenga ndalama amawerenga ndalama zosala za social fund ndalama amene yasala social fund ndi 35 kwacha
ndalama yasala confirmed 305
ndipo ndalama zikapendedwa zimalembedwa mu buku ndi kalembera Akumpando akumbusa mamembala kukumbukira ndalama zomwe zasalamo kuti akakumbukire pamsonkhano ukubwera mtsogolo. Social fund yathu ni K35.
Ndalama zili mkambale kowerengera ndalama ziikidwa mu kathumba ka social fund ndi kumangidwa kusogolo bwino bwino. Pambuyo pake kathumba kaikidwa mu kabokosi. Tsopano ni nthawi yosungiza ndalama. Mamembala afunsidwa kukumbukila ndalama zinasalako pa ndalama za maloni, ndipo owelenga ndalama amasimikiza ndalama izi kuti ndi zokwanila. Kalembela amawaitana kusogolo kulingana ni nambala yawo. Number 16.
Akabwela kusogolo amalangiza nambala ya khadi yawo ndi kusungiza ndalama zili zonse zomwe afuna kulingana ndi ndalama zomwe anavomerezana pa chiyambi. Mamembala omwe asungiza ndalama apereka ndalama ku owerenga ndalama ndipo owerenga ndalama awulusa ndalama ku gulu.
Akalembera amalemba ndalama mu buku zalipiridwa ndi membala kumbali kwa nambala ya membala alionse. ndipo pansi pa siku ya msonkhano ndiponso amayikirapo ndalama zinasala kuti apeze ndalama zasopano zasungidwa kuti ni zingati mamembala amasimikiza kuti ndalama zomwe alipira zalembedwa bwinobwino pomwe akalibokhala pansi ngati kalembera afuna chilichonse chosewenzesa mwachisanzo bopeni Ndalama zimatengedwa kuchokera ku ndalama za maloni kuti agulire chinthu chomwe afuna, pokhapo wakumpando atavomereza. Ngati iyi ni saiko yanu yoyamba ndipo aphunzitsi anu alipo, ndiye nthawi yabwino kuwalipira ndalama zomwe anasewenzera. wakumpando amafunsa osunga ndalama kuyika pamodzi ndalama zili mkambale kolipilisa kuyika pamodzi ndi ndalama zili mkambale kopenderamo ndalama ndipo iwo owerenga ndalama awulusa ndalama izi ku gulu ni 852 Thank you. Confirmed 852. akalembera amauza mamembala kuti ndalama izi ndi zoonjezereka pamodzi ndi ndalama za maloni ndipo amalemba ndalama kumbali komwe amalemba ndalama mu buku owerenga ndalama amayika ndalama mukathumba ka ndalama za maloni ndipo ndikubwezera kathumbaka mukabokosi ka ndalama Wakumpando amatenga buku yolembamo kuchokera kwa kalembera ndi kuwulusa ndalama za social fund ndi ndalama za maloni.
Ma social fund yathu ni 35 kwacha then ma savings yathu ni 852 kwacha.
ndipo amauza mamembala kukumbukira ndalama izi. Pambuyo pake amauzanso mamembala kubwezulukamo ndalama izi kuti ni zingati mokuwa. Zikomo kwambiri. So we shouldn't forget this for next week. Savings 852. Then social fund, K35. If you know how to write, you can write on a piece of paper or you can use a book so that you Osunga makiyi amayitanidwa kuti akhome kabokosi. Wakumpando amauza mamembala onse kukumbukira siku la msonkhano ukubwera ndi kutseka msonkhano wawo. kumbukirani mungatambe kafilimu aka nthawi iliyonse momufunira ndipo chonde onani kuti mamembala amgulu lanu onse akhala ndi mpata woonerera kafilimu aka mungathe kusewenzetsa kafilimu aka ndi tumafilimu twina monga njira yophunzitsiramo magulu ena